ndị Igbo mụọ ghọtara ma video m niile m na-ebido ime from today okwu ma na-ekwudorede bụ ndị Igbo ndị Igbo ndị Igbo so ndị Igbo ndị Igbo ndị Igbo ka m na-ekwu maka ha nwere onye tribe ọzọ ma akpa afa ma ndị land ọzọ ma akpa afa ihe m na-eji wee nye otu a ọ dị nwere onye mụ achọrọ ịwụ activist nke ndị a na-akpọ activist ọkwa ya na-akpọ fa activist ndị ndị nwa na-amị nke ma mụ amara ife fa na-arụ sef ịbụ politician o nwerọ nke nwụ o nwerọ nke m na-asọpọt ihe m chere nnọọ ka um, ka onye ọbụla mee na this video chọrọ imeru m na this video wee gee ntị ọ bụrụ na ihe na-akọ na m na-akọbata because nwere ike na-akọkwa tu na before before m bido Igbo m na-asụ Igbo m na-asụ bụ Igbo Igbo with slang igbo with slang you know eche na ọ wụ Igbo itoolu na iteghete na ndị otu nna biko iwe ewena gị tunuo ABS Igbo nke m mara asụ nsụ nsụchawa obere English mana mụ achọrọ iji English wee sụọ ya anụ achọrọ m ka onye ọzọ na-anụ my main purpose of my videos bụ sọ ndị Igbo because awụ m onye Igbo so ọnụ ọbụla m na-akọ ndị Igbo ana m akọ ya onwe m okwu ọma ọbụla m na-akọ n'isi ndị Igbo ana m ekwu ya onwe m Achọrọ m ị use onwe m as an example. Chọrọ m ịkọ any other person or any um, onye anybody kpọta any country ma ọ bụ any tribe onye n'ihe m na-eme ọhụ ọ na onye a na-akọ nke onye a na-akọ nka anyị kọsị ya ekwusi o nwee ihe ọbụla ị fụ n'ihe ọbụla ihe ọbụla m na-ekwu make sense then ị kwesịrị ịma ndị a na-ekwu maka fa you know

eju afọ asị ịlapụ ndị a so okwu m niile or my videos ebe ọ na-aga wụ ndị a nọ n'ana wee ruo ebe a ma ọ bụrụ na ebe a ka m nọ just nna ya agụkwa akwụkwọ you know na ya agụlọ nke ka i jebe n'ọnwa ma ka i je fụ Jesus Christ ma ka i je fụ onye nwa mba

ihe na-abụ n'iru onwe ha na na-emezi nne nke nkwu nne nke nkwu nne ụtọ nkwu nne ụtọ nkwu so ọ bụrụ ife anyị asị na ọ mụ sị o nwekwa ife m sị biko ọ bụghị emesie kịta ụnụ eburu video agaba ife ọbụla m na-ekwu kịta was there before me ọ nọdụ ya already okwu Igbo ọbụla m kwuru ya you know okwu ekwugodi ya before m bịa so ya sịkwala na ọ mụ sị biko ọsọsọ etie kịta na asị na ọ mụ sị ya before m bido ee afa m maka afa m ọ ga-emesi mata afa m

oyi mma ede dị ka oyi mmadụ you know because m chọ inwe mmadụ one million nwe mana nwere ihe m fụ m na-akọ dị mana otego m na-ekwu ka ka m na-esi wee talk to these people ka ka m na-esi gwa ndị okwu ka etu m na-esi gwa ndị okwu you know mụ amarọ so anything awụrụ ọ dị ka ebe never say never si otu a kwuo ekwukwana mba na ị ya-emenata ihe a na ihe ọbụla i kwu na ị ya-emenata ihe a ị ya-emesi eme ka m na-agwakwa gị nke ahụ ị sị na ị ya-emenata nke a ka ị ya-emesi eme o mego na my life many times you know so adịghị m ekwu onye ị fụ na-ekwu mba ama m na-emekwa nke a ama m na-emekwa nke a mmadụ ahụ mee nke a nke mụ na nwere ya eme emesi ọ ya-emekwa that thing forget ya oo mba ka ihe na-emekwa ihe ya oo you know oo so mụ ekwuburu na anyị emebi ihe video ụmụ ihe social media mụnwa o nwere ife m fụ a na-akọde so mụ ebidokwu ịkọ dị akụkọ na mana biko eme idoro m like gị adị m eme ihe a na-eme ka ị like ya ma ọ ka ka m chọ onwe m ma ọ ka iyi ezigbo suit ma ọ ka iyi eri dozicha onwe m ncha na ị na-enene m na achọọ m ya you know onye na m ji ebi life ife m na-eme na life m chọ na-anọga na ya agwa m chọ m chọ mee ya another way you know so onye ọbụla um, my video ya ewe iwe in the future etu m si kwu biko ya ewekwana ya because um, eh, ọ ka alụ mụ na m prepare ndo ndo na m kwuru na m so na ma ha si na m kwuru video of 3 hours sọsọ ndo biko ka m na-ayọ ya owe n'ụlọ na na m mee video of 3 hours na biko video m wụrụ sọ biko ka m na-ayọ nna biko ike adịrọ m ike adịrọ nụ mụ ka m na-agwakwa ụnụ ike adịrọ m so onye okwu m ọbụla ya ewe iwe be you politician be you onye ọ sọ gị wụrụ so iwe ewena gị nnọọ na onye mmanya kpọọ m nnọọ onye mmanya na-agaghị m ekwugheri ekwugheri biko ọ kaara m mma ka m nwere nnọọ title ahụ etu m si kwuo abụrọ m influencer abụrọ m ndị na-eme ihe blog na ọwa sị na blogger amamihe na anya na-akpọ fa ka ya akpọ fa YouTuber awụrọ m nke a biko so a sị na nnọọ na m na-eme ka m nwee like like na m nnọọ ese m na alụm like just gee ntị n'ihe m na-ekwu na this video eh, na my videos because eh, akụkọ karị akụkọ karị akwa na-agụzi m ka m na-agwakwa unu akwa na-agụzi m o nwerọ ihe ọzọ na-agụ m na-abụrọ akwa ndị Igbo mmawa akwa na-agụ m m gwakwa unu nke bụ eziokwu because mụ afụrọ reason o nwerọ ihe m fụ o ji wụrụ na etu m si kwu n'ọnụ sọsọ ndị Igbo ka m na-akpa afa ka m kwuo nke mma because na mụọ na like ikwu ihe mma agbakọta ka ala nke ihe asị na asị na asị a na-ekwu yes mana ejizi na ihe ọbụla ị ma na ịnọlọdụ ya mee mana asị nna at a time ibendigo the thing ka ifugoro ihe ya eme you know because um, m pụta kịta anụ kwuo na ihe a dị otu anụ

just to gbanye video na-akọtu maka ndị naghị asị n'otu ka ọ na-akọ mana biko i gesie ntị na my video ma n'otu ka m na-akọ you know anyị owe n'ụlọ nnọọ nọọ ọ na m akọrọ ife a m na-akọ etu e si esi nri na m akọzi ya ọzọ abụrọ m cook ka a sịkwa na m na-esi nri na-akụziri ndị mmadụ etu e si esi nri ọ bụ ife m na-eme mụ na-esiri onwe m nri si ejekwa na sị nekwa ka o si esi nri na ọ bụrọ ife a bịara gị abịarọ ịchọ ya mma you know abịarọ ịchọ ya mma idebe okwu ọdụ ịfụ okwu otu okwu si dị idebe ya otu a achọzina ya mma na o nwere ebe e ji eje n'ọdị problem anyị na-enwe apụta na-achọ okwu mma ebe a na-achọrọ ya mma ihe a na-achọrọ dị okwu mma okwu kwụ ọtọ so a na-abịakwa okwu dukọ abịakwa okwu abịa na le- um, nke okwu kwụ ọtọ a anyị anachitekwa azụ ya nna ihe m ji wee na-eme na video ka m bidogo maka afa m ekwubugo m before later m ma agwa unu onye m wụ mana onye ndị makwa m ọfụma ma afa m ị ma na abatago online nke a gafego amana ya mana ya mana ya akpọrọ onwe gị mana oge ya abịa ị ya ama onye n'ọnwụrụ aṅụ na ka e si ekwu ya aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa taa oh man no place like home oh. mana mana dị ya ihe mere m ji wee bịa ihe mere m ji wee tinye video bido ime video m na-eme no place like home no place like home my brother no place like home o nwere ebe karịa your house ebe ị ya-abụ ị bata ị ma na o nwere ihe na-eme ya be nna gị ebe a sị na ọ be nna gị nna anyị makwa ihe na-eme ya because ebe a ka ihe niile bido na nna anyị eji m esi m holiday nata you know this ideas niile ife me m ji bido video na-emekwu wụ na eje m holiday you know with my family na um, o nwere one place achọrọ m ịkpọ ya afa etu m si kwuo ka ọ na-adịna ka anyị na-emelụ ndị a advert anyị abịaghị ime advert anyị abịaghị ime big boy ma ya abịakwana here ka ka ụwa niile sị ọ ah, negodu ebe ọ dị na ebe ọ na-eme oriri na ọ bụrọ ife anyị bịara here i nwe ike inwere onwe gị ego nna ị wụrụ millionaire inwere onwe gị millionaire taa agafego ife nna kwuo okwu ikwu okwu nna ife a bịara here business I'm here for business nna ife m bịara here ime bụ business abịa m here iri ihe ebe ebe ịkọtu biko so nna echebukwa ọ holiday ka m jere nna ọwụkọ hmm, obere ihe ọwụkọ obere ihe so ịmago na a sị ndị je holiday iwere fon na-apị n'ebe ihe ebe a na-emegasị ebe ihe na-eche ekichasị ya ọbụkwa na mmadụ atọ ife all this while a na-afụkwa ya nwere ọnwụ basis mana etu m si kwudị uche nke bido onwe m jiri ekwube ihe a na-ekwu bụ ebe a ka o bido you know na wee sị nọ ka anyị jee museum bụ ebe bụ ebe a na you know enwere ike ofu old house like this old house like this um, ndị mmadụ na-agagharị na-asị gị n'ofu ihe nwa ofu ihe nwa kọrọ ofu akụkọ join ya dị dị ụnụ ndị mmadụ na-akwụ ụgwọ na-abanye there nna mụọ na-ekokwa you know o tego nnọọ m ba obodo oyibo so ka isi otu a tinyekwu ya achọghị m ikwu obodo m nọ na ya dịrọ ihe ime gịnị ka abịa m ihe imerụ ndị obodo m nọ na ya advert you know before m ghọọ activist or politician so ee nnukwu ụlọ ka a na na-agagharị o agachaa nke a papa the next place abanyekwa n'ime ebe akwa museum maka akpọkwara ya nna gịnị nọcha n'ime ihe a nụọ ndị mmadụ na-akwụ ụgwọ ya na-aya enene ị ya-afụ efere ị ya-afụ efere otu a efere kachago nchara ị fụ nke ọzọ e, ife nwa dịka osisi a